Céard iad na deacaireachtaí agus na dúshláin a bhaineann le teanga a bhogadh ó ghlúin go glúin laistigh den teaghlach? Tá mé anseo ag Tóstal na Gaeilge i gcathair Bhleá Cliath, áit a ndéanfar plé ar an téama 'Ag tógáil clainne trí Ghaeilge'. Rachaidh painéal d'aoichainteoirí os comhair slua leis an téama seo a phlé go mion ach roimhe sin rachaidh mise i mbun cainte leo siúd. Bhuel, ní leor a thuilleadh go mbeadh páistí ag labhairt Gaeilge sa mbaile le go gcinnteoimíst go mbeadh an teanga sealbhaithe acu i gceart. Tá tacaíochtaí ag teastáil sa phobal, sa chóras oideachais agus sna clubanna agus sna heagrais is mar sin de a ritear sa nGaeltacht. Agus tá tacaíocht uainn ó Roinn na Gaeltachta chomh maith, rud Tá aitheantas faighte againn sa tslí is go bhfuil clár tacaíochta teaghlaigh curtha ar fáilt acu ach níl an tacaíocht dar liom féin agus dar le Tuismitheoirí na Gaeltachta maith go leor.
Sea, le gur féidir linn a thuiscint cén chaoi a sealbhaíonn gasúir óga teanga, sealbhaíonn siad an teanga is mó a bhfuil feidhm léi, is mó atá ag obair i bpobal, agus go hiondúil, sin é an mhórtheanga atá sa bpobal, agus i gcás na hÉireann, sé an Béarla é. Mar sin, nuair atá gasúir óga ins an nGaeltacht ag sealbhú Gaeilge agus Béarla ag an am céanna, ní shealbhaíonn siad an Ghaeilge go hiomlán, titeann an Ghaeilge amach as an síothlán, más maith leat, agus fanann an Béarla istigh sa ngloine, sa, an mhórtheanga, ag líonadh na gloine. Agus cén réiteach atá air sin, is é. Sé an moladh atá ansin go dtóigfaí na gasúir le aon teanga amháin leis an mionteanga le gur féidir leo deis a bheith acu agus seans an mhionteanga a shealbhú go hiomlán. Tá sé ráite agamsa go minic go gceapaim go bhfuil sé uaireanta níos éasca, do pháiste a thógaint le Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht toisc go dtuigeann tú nach bhfuil an tacaíocht pobail ann agus go n-ullmhaíonn tú tú féin don dúshlán sin. Tá baill againne á thógaint le Gaeilge i Nua Eabhrac, sa Ghearmáin, san Afraic Theas, i Kenya agus Gaeilge agus teangacha eile acu. So tá sé cruthaithe gur féidir é a dhéanamh ach gur an cinneadh é a dhéanamh an rud is thábhachtaí. Bhuel, mise Gormfhlaith Ní Thuairisg agus is mór an phribhléid dhom a bheith anseo mar chathaoirleach ar an seisiún seo faoi ábhar, b'fhéidir, nach bhfuair a dhóthain aird air le roinnt blianta agus sin na dúshláin a bhaineann le bheith ag tóigeáil clainne le Gaeilge. Bainfidh mo chur i láthair is dócha le mo thaithí phearsanta fhéinig ag tógaint leanaí le Gaelainn agus le mo thaithí gairmiúil ag plé le ceisteanna pleanála teangan. Táimid ar fad ag déileáil leis an chéad chrú. B'fhéidir go bhfuil muid ag déanamh dochair dos na páistí agus dochair dos na teangain. Cad é an saineolas nó cad é an comhairle is fearr len é sin a dhéanamh? Is rud, agus beidh daoine ag easaontú liom, but is rud nádúrtha é go múinfeadh tuismitheoirí an Ghaeilge dá bpáistí. Is teanga a bhfuil saíocht agus gaois le fáil inti agus a thugann féiniúlacht do mhuintir na tíre seo. Tá na tuismitheoirí sin ag cabhrú lena gclann seilbh a fháil ar a ndúchas, trí chumas labhartha agus smaointeoireachta. ar leith a thabhairt dóibh. Sealbhú mórtheanga, gasúir ag sealbhú Béarla. Oibríonn sé, sealbhú mórtheanga. Sealbhú mionteanga, sin é mian ann, ní shealbhaíonn an gasúr an rud nach bhfuil ag teastáil, ní shealbhaíonn sé an mhionteanga. Ansin nuair a chaitheann sé an mhionteanga a labhairt, Baineann sé leas as an mhórtheanga. Ní bheidh aige ach creatlach de mhionteanga agus an mhórtheanga ag obair ag tacú leis lena chuid cumarsáide a dhéanamh.